Anuraidh, i ndrochaimsir amach is amach, fuair an Tulach Mhór an ceann is fearr ar an bhFéar Bán. An n-éireodh leis an bhFéar Bán díoltas a bhaint amach i mbliana nó an éireodh leis an Tulach Mhór seilbh a choimeád ar an gcorn? Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta.
Sé seo fhoireann cumann an Fhéar Bhán tráthnóna. Tosnaíonn David Dunican sa chúl, le Kevin Nugent captaen an fhoireann ag caitheamh geansaí uimhir a cúig tráthnóna, taobh le Leon Fox agus Stephen Wren sa líne leathchúl. Tá Brian Carroll agus Jack Clancy ar na cliatháin chun tosaigh acu agus Darragh Flynn istigh sa chúinne arís inniu. Don Tulach Mhór tá Corey White istigh sa chúl le Declan Hogan mar lánchúlaí inniu acu. Tosnaíonn Aaron Leavy taobh le Aaron Hensey amuigh i lár na páirce agus tá Cormac Egan ainmnithe ar taobh ag caitheamh geansaí uimhir a deich inniu. Seilbh ag an Tulach Mhór anois amuigh i lár na páirce. An ceann san gearrtha amach go maith ansan aige Cathal Flynn anois. An féidir leo scór a dh'fháilt anso? Modh díreach in úsáid anois ag an Féar Bán anois anso. An féidir leo scór éigin a dh'fháilt? Leis an dorn thairis an dtrasnán ansan aige Cian Johnson. É siúd ag imirt istigh sa chúinne tráthnóna. An chéad scór aimsithe ansan aige dóibh. Arís an liathróid fós anso. Ag an Tulach Mhór trasna na páirce ar aghaidh siad arís anso. Brú á chur ar an liathróid anois ages na cosantóirí anso. Cé a gheobhaidh seilbh? É fachta ansan arís an bhfuil aige Cormac Egan. Tá luas sa bhfear san nuair a théann sé chun cinn. Tá sé ag treabhadh leis anso. Ní féidir stop a chur leis. É an-láidir ar fad agus an tseilbh fós aige. Leis an gciotóig a dhóthaint air sin aige agus thairis an dtrasnán. Scór maith fachta aige ansan. Cic amach eile le tógaint ansan. Ceann mór fada amach go deo lár na páirce. Seilbh ana thábhachtach anois ansan. An briseadh le fáilt anso? Cé a bheidh ann i dtús? Bhuel, an Tulach Mhór ag fáilt an ceann san. John Furlong ag buachtaint an briseadh sin. Liathróid fachta aige Egan aríst. Scór deas fachta aige siúd ansan tamaillín beag ó shin. Is é ag imeacht ar ruathar aríst anso. Deacair stop a chur leis an bhfear san nuair a théann sé chun cinn. Ana láidreacht agus luas aige. Tá sé fós ag treabhadh leis anso. Cad a thitfidh amach anso? Ana iarracht déanta aige. Cormac Egan an fhoireann a thabhairt suas fén bpáirc agus agus cé a bheidh ann chun críoch a chur leis sin ach Nigel Bracken. Seo anois an Féar Bán amach suas na páirce anseo, Stephen Wren. Ceann á chur isteach sa chúinne ansan aige. An féidir leo scór a fháilt anseo le ciumhais na bróige? Ar ais sé trasna an bhosca anseo. Bhuel, bhí sé sin ait go leor ach beidh scór le teacht as b'fhéidir, an mbeidh. Beidh an brat bán ag imeacht in airde. Tá scór fachta aige. Beidh. Arís ag féachaint isteach anseo in uimhir a dó dhéag ansan, Jack Clancy. amach eile le tógaint ansan. Níl siad ag imeacht gearra leis an gcic amach ansan. Amach go lár na páirce atá siad ag imeacht le gach aon cheann acu. Ach é buaite arís ansan ag an Féar Bán amuigh i lár na páirce. Agus arís tá spás á dh'fháilt anois ansan go socrófar síos ansan agus cuirfear bróig leis an liathróid agus thairis an dtrasnán leis cóir na gaoithe. É fachta ansan aige fear an chúinne ansan, Darragh Flynn. Seilbh fachta thar n-ais ansan. Paul McConway, fáilt liathróid san agus suas na páirce a raghaidh siad arís anso. Agus scóranna á lorg anois aige an Tulach Mhór anso sa darna leath. Dhá phointe idir an dhá fhoireann anso. Isteach thar líne 45 an scaoilfidh siad fé scór ansan. Nigel Bracken, bróig mhór millteach curtha leis an gceann san aige agus féach air sin an ghaoth ag tabhairt an ceann san thairis an dtrasnán dó. Ansan bua to Rachadh arís anso. Amach i dtreo lár na páirce arís. An briseadh fachta ag Cormac Egan an babhta san agus uimhir 14 aige anois, Dan Fox. Imeacht ar ruathar aonair anseo. Cad a thitfidh amach anseo? An Tulach Mhór ag triailt an bearna sin a laghdú agus sinn a chur ar comhscór anseo. Bhfuil an méid san déanta aige? Tá. An brat bán ag imeacht in airde. Scór maith fachta aige Dan Fox an babhta san. Paul McConway anois ag tógaint an cic san. Trasna ansan agus an ghabháil liobarnach go maith. An liathróid san caillte ansan acu. An Féar Bán anois ag braistint ansan nach bhfuil siad socairte sna cúlaithe acu agus féidir leo scór a dh'fháilt agus an ceann san curtha thairis an dtrasnán, an bhfuil, tá, aige Cian Johnson. Scór gan faic. Iarracht eile anois ag an bhFéar Bán an scór a dh'fháilt anso. An ceann san crochta isteach ansan. Beidh sé cóngarach don bpolla ach curtha thairis an dtrasnán ansan ag Joe Maher. Seilbh arís anso acu. Cormac Egan. Cruthú na fadhbanna tráthnóna. Arís suas na páirce a raghaidh sé. Uimhir a sé ansan amach suas an páirc. An bhfuil a dhóthaint ar sin aige? Tá. Díreach a dhóthaint aige ansan. Aige John Furlong ar an liathróid san. Níl faic ar an dhá fhoireann anso. Arís seilbh an-tábhachtach fachta thar n-ais ansan aige an bhFéar Bán. Caithfear bheith cúramach anseo. Bhfuil sé sin ardaithe ón dtalamh? Níl. Thá sé fachta ar ais aige an Tulach Mhór arís. Suas na páirce a raghaidh siad arís anseo. An féidir leo dul chun cinn anseo? An ceann san ag féachaint go maith, an bhfuil, agus an clog nách mór imithe anseo orainn. Daire McDaid thairis an dtrasnán ansan aige. Pointe amháin idir an dhá fhoireann anseo, an Tulach Mhór anois ag titim siar anseo, ag cosaint go cruaidh anseo. Bhfuil an deis caillte anseo ag an bhFéar Bán? Suas na páirce a raghaidh siad anois anseo arís, an Tulach Mhór. Caithfidh siad seilbh anois a choimeád anseo. Tá an t-am nach mór istigh orainn. Cad a thitfidh amach anseo? An féidir leo lámh éigin a chur ar an liathróid seo? Ach istigh ansan atá Diarmuid Egan. Bhfuil scór faighte aige? Egan. Tá an brat bán ag imeacht in airde agus dhá phointe idir an dhá fhoireann anois. Ansin arís i mbarr lár na páirce, ní féidir leis an bhFéar Bán an liathróid a fháil thar n-ais in aon chor. Pointe amháin eatarthu. Cad a dhéanfaidh siad? An seilbh le fáilt ar ais anseo ag an Tulach Mhór agus leis sin, tá an feadóg deireanach séidte agus an Tulach Mhór buacach arís anseo in Uíbh Fháilí i mbliana, 0-15 le 0-14.